mali ni banque africaine de développement ni o ye badi ye u jɛra k'u bolonɔ bila baara bolodalen saba sɛbɛn na min musaka bɛ taa se sefa wari miliyari wolonfila ma sefa wari miliyɔn kɛmɛ wolonfila croix rouge y'o de don buna hadamadenw magɛnni na minnu bɛ ni seba tɛ u ye walasa dɛmɛ bɛ se ka ta ka don u ma cogo min na o kɛra san ba fila ni tan ni seegin u sera ka baara min kɛ o kɔnɔna la an balima kababulon tv lajɛbaw aw minnu bɛ mali jabaranin so misali telewisɔnso ɲɛma aw bisimila an ka kunnafoniw kɛnɛ sigilen filɛ nin mali ni banque africaine de développement ni o ye badi ye u jɛra k'u bolonɔ bila baara bolodalen saba min sɛbɛn na n'a bɛ se sefa wari miliyari wolonfila ma min bɛna ta k'a don an ka baw labɛn ko ɲuman na a kɛnɛ kan mali minisiri ɲɛmaa ani sɔrɔ minisiri n'a fila bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ maa kelen na o ni jɛkulu in ka lasigiden bɛ yan ni o ye haly louise olu de jɛra k'u bolonɔ bila sɛbɛn in na mɛri bɛrɛma konatɛ ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ an ye a baara bolodara cogo min na kan a bɛ ɲini ka se sefa miliyari wolonfila ani tila ɲɔgɔnna ma min bɛna don baarabolodalen dafɛ sɔrɔ yiriwali ani waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔ minnu jiginna an ka babolo kan n'a bɛ fɔ ko fleuve niger bolonɔbila yɔrɔ la minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka jiko ma sanbu wage ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se kungodaw lakanani minisiri ma n'o ye useni amiyon gindo ani sɔrɔ ni musaka minisiri ka nɔrɔbila madame sila awa bari nin bɛnkan sɛbɛn saba in bolonɔbilalen banque ouest africaine de développement filɛ k'a sɛbɛntiya k'a fɔ jamana in ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛw ni dabali minnu tigɛ yiriwa kama olu bɛ o fɛɛrɛ ninnu kɔkɔrɔma don wa nin kɔkɔrɔmadon in fana bɛ kɛ sababu ye porogaramu min sigilen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o b'a daminɛ san 2019 ka taa bila san 2020 na n'a bɛ tali kɛ nansarakan na cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable n'o bɛ ni kura donni ye jago la ani sɔrɔ kuntaalajan kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kungodaw ani waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔw N'i ye programme intégré de développement yɛrɛ ta k'a lajɛ waati yɛlɛma yɛrɛ bɛ ka kasaara minnu lase an ka babolo ma a musakaw yatalala ka taa bila sefa miliyari kɛmɛ ani mugan ni fila de la wa baara bolodalen bɛ jamana kɔnɔntɔn de kunkan an ka mali bɛ o la bawo maa miliyɔn naani ɲɔgɔnna olu dahirimɛ de bɛ bɔ babolo in na mali ta fan baara bolodalen musakaw kan ka bɛn miliyari tan ani naani ɲɔgɔn ma san ba fila ni tan ni seegin kɔnɔ croix rouge ye Sefa wari miliyɔn kɛmɛ wolonwula o de don maaw dɛmɛ nin na maa minnu bɛ yen ni degun tun b'u kan u ka ɲɛnamaya kɔnɔna la u ye nin wale in u y'a kɛ ɲɛnajɛ ye don kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ u tɔgɔ la ni o ye mɛkalo tile seegin ye u yɛrɛ dagayɔrɔ la an ka faaba kɔnɔna ni o ye quartier jelibugu ye a ɲɛnajɛ kɛra yen a kɛnɛ kan baara caman ni waleya caman kɛra a kɛnɛ kan o kunbabaw la a baarakɛla ɲɛmɔgɔw olu ye dantigɛliw kɛ kurawuruzi yɛrɛ taabolo kan ɲɔgɔlɔn dɔw bɔra ka jira mɔgɔw la fo ka taa se bonyamasegiw ma maaw ma maa minnu n'u y'u seko damajira kɛ kurawuruzi kɔnɔna la ka taa kuncɛ ni kunnafonidi lajɛ kunnafonidi lajɛ min ni da sera waleya caman ma kurawuruzi yɛrɛ nana cogo di a ko bɛ se ka nege don maaw la maaw bɛ se ka a sira taama ka ɲɛ cogo min na tɛnɛngukaw fɛ yen an ka larimɛ ka dagayɔrɔ min bɛ yen dansagonwale tigilamɔgɔw minnu ma lakodɔn olu ye alamisa su fɛ ka dugu jɛ juma na u ye dansagowale dɔw ta k'an ka larime ka dagayɔrɔ sɛgɛrɛ ni o kɛra ka maramafɛn cɛjugu min bɛ n'u b'a wele ko obi o damadɔw bon an ka larime ka dagayɔrɔ la kunnafoni kunfɔlɔ minnu sɔrɔla amapu kunnafonidi siraw fɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ maa ni ma to wale in na wa bolofɛn ɲɛnamaw ma tiɲɛ a ko sen fɛ dansako in kɛra su nɛgɛ kanɲɛ kelen tɛmɛnen kɔ ni sanga bi duuru ɲɔgɔn na ye kunnafoniw bɛ k'a jira k'a fɔ min ye obi ye wɔɔrɔ ɲɔgɔn na o binna an ka larime ka dagayɔrɔ kɔnɔna la nka maa si ni ma to a la o de ye a kunnafoni dumanyɔrɔ ye wa minɛn ma tiɲɛ minɛn min ni o ye bolo bɛ sin o la binkanniwale tɛmɛnen kɔfɛ min ye sigida ɲɛmɔgɔw ye olu wulila ka taa u ɲɛ da tiɲɛni minnu kɛra ka t'u ɲɛ da u kan baara in kɛra kɛcogo minnu na o tilalen kɔfɛ baara cɛjugu in na u sinna fan minnu fɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kan ka sigi sen kan walasa tɛgɛ bɛ se ka da a tigilamɔgɔw kan olu baaraw ninnu donna an ka kunnafoni tɛmɛnenw la an kun ye aw ladɔnniya k'a fɔ mali minisiri ɲɛmaa bubu sise ale ka dagayɔrɔ la lajɛ min kuma kun fɔra min bɛna kɛ bubu sise ani lakɔliko koɲa ɲɛnabɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ lajɛ in a kɛra minisiri ka dagayɔrɔ la

sudankaw fɛ yen sudan fanga dafirilen kɔfɛ min ye larime ye olu bɛ ka fanga kɛ u jɔnfurulafɛn ye k'a sɔrɔ sigikafɔw kun kɛra k'a fɔ fanga dafirilen kɔfɛ jamanadenw y'a ɲini k'a fɔ larime ka fanga segi jamanadenw ma k'o de ye fɛn ye min ka di u ye sigikafɔ damadɔw kɛra nka ko nana ka na kɛ ko fari falen ye min k'u ɲɔngiri la a kɔsa fɛ jamanadenw nana ka na bɔ ka taa min ye larime ka dagayɔrɔ ye ka se ka taa fan bɛɛ kɛ mankan ye maa ba caman olu de bɔra ka se ka taa laɲini kɛ k'a ɲini larime fɛ u b'a fɛ u ka fanga segi u ma bawo fanga ka kan jamanadenw bolo ka tɛmɛ larime kan Faransikaw ka maa bɔsilen maa fila min ko fɔra wulikajɔ dɔ kɛra burukina jamana kɔrɔnyanfan fɛ wulikajɔ min kɛra faransikaw ka surasi dagayɔrɔ min bɛ sahara jamana kɔnɔna la u ye nin wulikajɔ in kɛ wulikajɔ in sen fɛ burukinakaw ka jamanakuntigi wale in sɛmɛntiya k'a fɔ faransikaw ka maa fila min ko fɔra faransi ka den fila olu sɔrɔla nka wale in kɔni n sen fɛ min ye faransi surasi fila ye olu ni bɔnɛna maa fila in kɔni sɔrɔla nka mara faransi surasi fila ni bɔnɛna maa minnu minɛna dansagonwale tigilamɔgɔw bolo burukinabew ka jamanakuntigi roch marc christian kaboré ale y'u bisimila a ka dagayɔrɔ la sani u ka pankuru ta k'u kunda faransi jamana kan min ye faransikaw ka jamanakuntigi emmanuel macron ale kan ka taa u bisimila k'u ka dakuruɲɛ fɔlɔw lamɛn jama ɲɛkɔrɔ sani u ka se u somɔgɔw ma afirikidisudikaw fɛ yen wasaden kalafili bɛ sen na ye kalafili min ni sigi kɛn bɛ ka a jaabi kunfɔlɔw kɔnɔ u ka fangaɲinitɔn belebele min bɛ yen ni o ye anc ye ale kɔni yali a na sebaaya sɔrɔ wa hali a tɛna sebaaya sɔrɔ wa sebaaya min bɛna sɔrɔ sɔmi kɔni kɛn bɛ k'a fɔ a bɛna gɛlɛya don u ka jamanakuntigi ka maraw la Afirikidisudi jamana kɔnɔna la ni o ye cyril ramaphosa ale kɔni ka mara sɔmi kɛn bɛ sa k'a fɔ jaabi kunfɔlɔ minnu bɔra gɛlɛya bɛna don a ka baaraw kɛcogo la u ka kalafiliso ba mugan ni fila ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni mugan ni duuru o kɔni jaabiw kan ka sɛgɛsɛgɛli kan ka ban tile bɛn dɔw la an b'aw ladɔnniya sa k'a fɔ afirikidisudi jamana kɔnɔna la min ye wasaden kalafili ye a bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la u ka fangaɲinitɔn belebele ni o ye anc ye ale kɔni mɔgɔw siga don bɛ a ko la kabini kelen an balima kababulo tv lajɛbaw nin bɛ dan sigi bi kunnafoni la min labɛnna ka di aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ fi kɔnɛ an tɔ ye sa ka foli ni waleɲumandɔn di aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ k'an lajɛ youtube sanfɛ minnu bɛ k'an lajɛ facebook sanfɛ k'a fɔ nin ye bi bamanankan kunnafoni selen a kuncɛyɔrɔ la aw ni ce a ka ɲɛmadali la mali misali jabaraniso ɲɛfɛ a k'an bɛn laseli wɛrɛ kɛnɛ kan